chinthu chamene banzako bachita kudala amen ndinamvelako pamaliro kwinango kuli muntu amene sa kumanda sanayendeko then after babwera bachanisa anaenda kumanda bambo sevinga nsima so ah, uyu sanaenda asadye nsima mahala sanaliko kumanda uyu sanapalauke na zuba so you see certain things we can learn something amen vintu mwamene vilili so

from the singing itself it was so wonderful ngati pastor mumba atiphunzisa pa mau ya mulungu kunkhala ngati mpamvu amen ee apanga ma scriptures amene aonesa kuti iyi yenera kunkhala doctrine why because ationesa mu jeremiah 23 29 akamba kuti mau yanga yali ngati moto yali ngati nsando yakwanisa kupwanya then Hebrews chapter 4 verse 12 aonesa kuti mau yanga ati yali active siyali chabe zii but yamachita chita amen ati yali active kupambana lupanga yakuthwa konse konse so chifukwa chaicho it you know qualifies to be a doctrine you can teach that the word of God has got power. Mu 2 Corinthians chapter is it 5 verse 10 or 10 verse 5 Bible ikamba kuti ati nkhondo imene timenyana nayo si nkhondo ya manja ya makofi it is uh, we are fighting against principalities za mumlengalenga na zimphamvu ndi maulamuliro then zida zamene tigwiritsa ntchito ati sitigwiritsa ntchito vinthu vamene ni vamtupi aa but tigwiritsa ntchito mawu ya mulungu to pull down every stronghold Hallelujah. Okay, so uh, according to the program that I have here, we are supposed to end uh, by 12.15. And a good preacher, Mlaliki Wabwino, afunika kule- kusiza maybe kuma 11.50 somewhere there, so that next time wakamwitane kudai eh, danga kupitisa kuma 13 hours, ah, ujana kichepesa kukomboka. so akakuitana kamba hoche within a good period of time then so that uh, usiya chilaka bakakuitane futi haleluya okay so eh, nizafuna kuti tioneko mawu kuchokera mu bible buku la luka then mwamene mumalemba nalemba mawu yokamba kuti the barren fig tree the barren fig tree zamasulira mchinyanja ati mkuyu osabala mtengo wa mkuyu osabala mtengo wa mkuyu osabala zawerenga mu luka chapter 13

woka m'munda wace wamphesa, ndipo anaza nafuna cipaso pa uyu, koma anapeza palibe. 7 ndipo anati kwa, kwa osungirira munda wampesa, taonani, zaka zapita zitatu ndi- ndimaza ine kuzafuna cipaso pa mkuyu uyu, ndipo ndina- ndimapeza palibe. Tau- tauika

N- ndithirepo ndowe 9 ndipo ngati uzabala chipaso kuyambira pa, pamenepo chabwino koma ngati iyayi muzauli- muzaulikatu amen kusoma maisika kwambiri amen pamene ungatiwerengereko mchizungu juji weli

Eh, si Mulungu ali stagnant, ni Mulungu amene mau yake yamachitachita mulimu amene mzimu woyera azatisogolera kuti timvere nanga mulungu akamba na ife chani pa mau aya haleluya iyi ni buku ya luka luka he was a physician mwewenango amene you may misunderstand him Luka sanali umodzi wa ophunzira ba Yesu baja bali 12. Luka anali doctor mu ziko la Israel, then pamene zenzochitika anali kumvera, then mukumvera kwamene zamene zenzochitika pamene Yesu anayenda anatenga bopeni na kamba kulemba an account of what Jesus did while he was living on earth. Amen. Hallelujah. Amen. So si ophunzira wa Yesu ayi. Then Matthew, yes. Then John, yes. Now, Luka is among the four gospel. Ma gospel ni mabuku yali four yoyambira mu New Testament. Kuli Matthew, kuli Mark, kuli John, I mean kuli Luka and John. So pali aba four, Luka ni umozi amene sanali ophunzira wa Yesu. haleluya now anayamba kulemba kulingana na zimene zinachitika mumene anamverera na zamene anali kuona so inafika nthawi ya mu chapter 13 anapereka manje parabo analemba za parabo zimene yesu parabo ni nthano haleluya nthano osati kanthano kakalulu na chana aa nthano yamene itipereka kuonesa zinthu za padziko lapansi kutionesa, kutipasa chisanzo cha dziko lapansi, kutionesa zinthu za kumwamba, getting you from the natural taking you into the heavens. Hallelujah. Amen. So akamba kuti kunali munthu wina amene anali na munda then uyu mu- mwine munda uyu ati mukati mwa munda muja anashangamo mtengo wa mkuyu Now, imwe benangu mkuyu simungauziwe. Tiyeni titenge mtengo wa mango. Hallelujah. Anashangamo mtengo wa mango. Then atashanga mtengo wa mango, anatenga munthu winango kuyamba kuyanganira uja munda. Then iye anaenda. Then ataenda pamene zonkhala kuja monga bena baimwe nezinafunsa benango ngati banayenda kali kuchinjanisa milisi uko kutanthauza kuti ni nthawi yochinjanisa milisi yakwana ndimwamene naye so nthawi ya mango itakwana uja munthu anayenda kukuta ndinashanga mtengo wa mango according to the calculations anazoto ino period yamene nankhala chicha chimtengo cheneka chinakula then futi na nthawi yobala zipaso chabala so mu nthawi yakuti chibala zipaso anayenda kuti akacholeko zipaso haleluya anayenda kuti akatoleko zipaso then chaka choyamba anafika kuchiunguzaunguza kuchichekinga matepo chili nayo chioneka green then chili mmunda ochisamalira anachisamalira but kusanthula anapeza kuti chija chimtengo chilibe mango Hallelujah. Amen. Then I, I know maybe you know olo mango si maybe kapena chinachitika chani anabwerera anaenda kwawo then futi chaka cha namba 2 anaona vimitengo vinangu va mango vabala zipaso then naye bala no no no nanine nashanga mtengo wa mango let me go and get mango from that tree then anaenda anapeza kuti mango muchimtengo mulibe iyayi Hallelujah. Chaka cha number what? Number two. Then, ah, oh, anyway, anyway, anabwerera futi. Aenda kuziko la kwao. Chaka cha number three. Anaenda futi na kusakira mango mumtengo mozi mozi. Anapeza kuti mango mulibe. Hallelujah. Amen. Then pamene anali kusakira pa ulendo wa number three na wantchito ninshi alipo. then anakwiya nakuchosa mau nokamba kuti come on man why do we keep a tree which cumbereth the land and space without giving us fruits ati tisungiranji chimtengo chamene changochita occupy chatenga malo kopanda kutipasa mafruti chijubeni chimtengo ichi chichosedwe then wantchito sanatenge nkhwangwa koma anachosa mawu anakamba kuti mbuyanga ambuye wanga naziwa kuti kwa zaka zitatu simunapeze chipaso mu mtengo uyu koma pa nthawi ino nipempha kuti mus- tisachijube yayi koma instead nipaseni danga nizachikumbira mbali nitenge fertilizer niikemo nichisakulire sakulire anamondwe onse vachani va mawidzi onse nizavichosa vonse so that chi- chite bwino chinkhale bwino nthawi zina it was my mistake i did not do my work let me take care of it let me give it fertilizer let me dung it so that next when you come You may find some fruit. But ngati simuzapeza fruit muchimtengo ichi chaka chamene nalonjeza ndipo apo muzachijuba. Hallelujah.
Amen. Now, I was when I was reading this, ndinazifunsa ta kuseni manje apa amba kutuza nkhani ya mitengo nkhani ya mitengo apa abale banga si nkhani ya mitengo ni nkhani ya imwe na ine haleluya Amen. nkhani ya imwe na ine now tiye tipangeko exegesis here tiye tisanulire nanga ivi vinthu vamene vakambidwa vili 4 viimirira chani ngati taona tikapeza fig tree kapena kuti mtengo wa mango uyu uimirira imwe na ine you are that tree i am that tree Yes.
hallelujah Amen. then tikayangana mwine munda uyu muntu ni mulungu haleluya mwine munda ni mulungu then tikayangana munda ni ziko lapansi amene imwe mulipo

pakuti ngati zinatero sebe tinamwalira but anakutengani mayi anakutengani bambo mnyamata na msikana nakukuyika kuno kuchawama nakukuyika muno mchechi halo Amen. nakukuyika muno mchechi then pamene anakuyika muno mchechi anatuma mwana wake wokhala Yesu khristu pita ukamudyetse mawu pita ukamufere then ukamufera ine ndizafuna kuti nditengepo zipaso haleluya so yesu mulungu alenga imwe akutengani imwe na ine atifaka pa dziko lapansi kukhala ngati munda then pano pa dziko lapansi pamene tilili pano tili ngati mtengo wa mkuyu kapena mtengo wa mango wamene ufanika kubala zipaso

ati muzabala zipaso zamene zikhala muzabala zipaso zochuluka haleluya so you are that tree i am that tree then monga mwamene nakambira genesis chapter 1 verse 28 bible ikamba kuti let, let's read it uh, by elder

But you know, when you read other teaching aids, you discover that it's not talking about child production. It's not talking about how fruitful you are. You should have an influence wherever you go. But zinthu zonse zamene muchita khalani na influence. Hello? Mukafika Job anali kuti akafika vantu vali na meeting akafika Job wonse vantu vankhala zii akamba kuti vali na zero vachita bwanji vafika.

ngati ni magwaba pa nthawi yoyenera ifika kuti ibale zipaso ngati ni mapopo pa nthawi yoyenera ifika kuti ibale zipaso izi zinthu analenga ni mulungu now tichoke ku zo- zobyala izi maplants tiye tibwere kuli imwe na ine ifenso anatilenga ni ndani ni mulungu pa nthawi yoyenera we are supposed to produce fruits but the question that i have or the question that you may have muzafunsa ati manje ni mafruti ya bwanji haleluya ni mafruti ya bwanji na tikalipobwera kuti ni mafruti ya bwanji tiye tiyangane zimene zinachite zamene zenze a pending doom chamene chinali choyembekezedwera kuli uyu mtengo wamene for three years sonzobala zipaso haleluya chamene sembe chinachitika

Tiyamike mulungu chifukwa cha yesu why because pamene mulungu anakwiya kuti anichosepo yesu anakamba kuti aa ninamufela isaac mupaseni chaka chimozi ngati sazabala zipaso apo ndipo kansi muchaka ichi chamene nizachita ine ii corona isamugwile. kaya malaria yasamugwire um, chamumala chisamugwire mendo yasamugwire asadwale nizampasa good healthy nizampasa capital nizampasa zonse zoyenera Yes.
atate maybe sanali kubala zipaso chifukwa chakuti malaria yenzomuvuta chifukwa chakuti mutu wenzomuvuta chifukwa chakuti enzoyopa corona but now i am giving you one year this one year i am pleading with you my father that please do not take him

Kunkhala moyo kwamene muli nao sichifukwa chakuti ati no muli bwino yayi. Pali munthu winangu ali pa pa ma knees agwada then akuchitani intercede.
Amen. Hallelujah.
Amen.
Agwada achita intercede. Musamutenge uyu.

Tiwerenge mwamsanga chapter 21 verse 19 18 to 19
ndipo mmawa mmene iye anali anali kumkanso ku mzinda anamva njala ndipo pakuona mkuyu umodzi pa njira anafika pamenepo napeza palibe kanthu koma

Baibo ikamba kuti pamene anali kuchoka ku Bethany afuna kuyenda ku Jerusalem, anamva njala, ni Yesu anamva njala, then atamva njala ati anaona mkuyu, mtengo wa mkuyu wobiriwira, then ataona mtengo wa mkuyu wobiriwira anayenda komweko kuti ajeko zipaso, then pamene anafika kuti ajeko zipaso anapeza kuti ni masamba okhaokha, Mu- mu- chipaso cha kapena kuti the fruit was not there. haleluya then uyu mtengo kuoneka bwino kwamene uoneka bwino kulibe zipaso then ponkhala wolenga anakamba kuti munthu asakadyemwanso asakabalepo mtengo now what, it, what that means is that ni kumwalira komweko haleluya kutanthauza kuti apa manje afe abale uyu mtengo ngati ndine ninayamba kulira pamene namba ukanizira Haleluya. Nikangati pamene vanthu vakuuzani ah mwaina oh zikomo. Haleluya. Oh mwagula motoka zikomo. Oh mwachita chani sizipaso zimene Yesu angadye zimenezo yayi. Kuina kwamene mwaina onesani zipaso zamene Yehova ataza kwa inu

Alo, kutanthauza kuti mutengo uli wonse wamene subala zipaso ujubidwa. Then ukajubidwa ati utengeni uenda kushokewa. Ndiye mwamene John akambila the Baptist. Hallelujah. Now, nakamba kuti onani how many times have people told you muoneka bwino zikomo mwagula motoka zikomo izo sindizo zipaso yayi because ava farisi ava na beve venzooneka bwino

John after wayankha apa- because wanamufunsa mai tichite chani kainzo wauza kuti no onesani zipaso anamufunsa john monga mwamene anakambira tichite chiyani then anawauza kuti aa onesani zipaso zakutembenuka mitima wamene ali na vovala vambiri apaseko amene alibe icho chikondicho haleluya then imwe amene mumasonkhesa misonkho make sure that simunyengerera vanthu

Koma chipatso cha Mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro. 23. Chifaso chileso

Where is your long suffering? Where is your kindness? Because the fruit of the Holy Ghost is to hold on. Give him another chance. Pamene anabwera Yesu kuti akuchotseni paziko, Yesu anakuchitani intercede kwa Mulungu kuti ah, muyembekezere. Hallelujah. Muyembekezere. muyembekezere pamene anabwera kuti "Ah, no, no, no, no, mulibe chipaso anakamba kuti give him one more year so that ngati azabala zipaso apo ndipo but ku- kuti mumuchume lero aa nipempha kuti mumupase chance haleluya izi ndiye zipaso zamene mulungu afuna mwa ife Imwe muli ngati mtengo, inenso ndili ngati mtengo. Pa ziko pamene tilili pano, alipo ena amene afiko nkhalapo. But Mulungu kupyolera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu atipasa chance ina yakuti tibale zipaso. Alipo munthu wina ku because the Bible says ngati Yehova simumyamika, Mulungu ali nayo mpamvu kutembenula myala iyi inkhale ana ache a Abrahamu yazamba kumutamanda, kutamanda Yehova. aleluya pa benchi pamene mwankhalapo zipaso za mzimu woyera chikondi chili kuti haleluya onani chikondi sikukondana kwamene vakondana vamayi na vatate aa tikamba ukalova ku chechi ngati ufunika kubwera ku chechi pa sande then walova chikondi mwa iwe mulibe nikamba kulova mwadala because ukhumudwisa mzako do you know that eh, eh, being together is morale do you know that eh? tikankhala pamodzi so ngati ati chala chimodzi sichikuba- sichikutsa nsabwe chikumo chimodzi ichi sungapaye nacho inda kazi akuti kuti uinyamule pane lili nakuchi- nakuipaya you need another one so ngati walova nishi abusa suwakonda another member sumukonda ngati ni wakwaya nishi suwakonda because kuti muimbe bwino mufunika mose muli pamo muli pamose kuonana pamene tionana so chimvera bwino nimaona venangu ngati waimba wamenyana na kumanja choncho naye iwe chifukwa choti ulibe chikondi chipaso cha mzimu woyera mwa iwe mulibe walova muzako ah, no, so ah, sikuli bwino wachita sibaliko That is not love. Hallelujah. Amen.
pamene wapeza wina angapange mistake musanga musanga awe mchoseni mchechi awe pangani mwaso mwa iwe mulibe chikondi mulibe patience the best example is what we had pastor the best example is what we had in bethel hello Ah, ivi vintu sivinachitikira kukona wauseni